Ọpụpụ isiokwu nke asatọ Jehova wee sị Mozis, Bakuru Fero, sị ya, Otu a ka Jehova sịrị, Zipụ ndị m ka ha wee fee m. Ma ọ bụrụ na gị onwe gị ajụ izipụ ha, lee, mụ onwe m gaje iwere awọ tie oke ala gị niile. Osimiri Naịl ga-enupụta awọ, nke ga-arịgo baa n'ụlọ gị na n'ime ụlọ ndina gị na n'elu ihe ndina gị na n'ụlọ ndị oru gị na n'arụ ndị gị na n'ite ọkụ gị niile na n'ihe gị iji agwọ achịcha. Ọ bụkwa n'arụ gị na n'arụ ndị gị na n'arụ ndị oru gị niile ka awọ ahụ ga-arịgo. Jehova wee sị Mozis, Sị Erọn, Setịpụ aka gị ya na mkpanaka gị n'elu osimiri niile, na n'elu osimiri Naịl niile, na n'elu ọdọ mmiri niile, mee ka awọ rịgota n'ala Ijipt. Erọn wee setịpụ aka ya n'elu mmiri niile nke Ijipt, awọ wee rịgo kpuchie ala Ijipt. Ndị odeakwụkwọ dị nsọ wee were ihe nzuzo ha dị iche iche mee otu a, wee mee ka awọ rịgo n'elu ala Ijipt. Fero wee kpọọ Mozis na Erọn, sị, Rịọnụ Jehova ka o wezụga awọ n'ebe m nọ na n'ebe ndị m nọ. M ga-ezipụkwa ndị Izrel ka ha wee chụara Jehova aja. Mozis wee sị Fero, Nyaa isi n'arụ m. Olee mgbe ka m ga-arịọrọ gị arịrịọ, rịọkwara ndị oru gị, rịọkwara ndị gị, ka e kpochapụ awọ n'ebe ị nọ na n'ebe ụlọ gị niile dị? Naanị n'osimiri Naịl ka ha ga-afọdụ. Ọ sị, Echi. Ọ sị, Ya dị ka okwu gị si dị, ka i wee mara na ọ dịghị onye dị ka Jehova, bụ Chineke anyị. Awọ ga-ewezụga onwe ha n'ebe ị nọ, na n'ebe ụlọ gị niile dị, na n'ebe ndị oru gị nọ, na n'ebe ndị gị nọ. Naanị n'osimiri Naịl ka ha ga-afọdụ. Mozis na Erọn wee si n'ebe Fero nọ pụa. Mozis wee tikue Jehova ntiku banyere okwu awọ nke o dowororịị nye Fero. Jehova wee mee dịka okwu Mozis si dị, awọ wee nwụpụ n'ụlọ niile na n'ogige niile na n'ubi niile, ha wee chịkọba ha n'obo n'obo, ala ahụ wee na-esi isi. Fero wee hụ na o biwo, o wee mee ka obi ya dị arọ, o geghịkwa ha ntị, dị ka Jehova kwuru. Jehova wee sị Mozis, sị Erọn, Setịpụ mkpanaka gị, tie aja nke ala, ọ ga-aghọkwa anwụnta n'ala Ijipt niile. Ha wee mee otu a. Erọn wee setịpụ aka ya, ya na mkpanaka ya, tie aja nke ala. Anwụnta ahụ wee dị n'arụ mmadụ na n'arụ anụmanụ. Aja niile nke ala ghọrọ anwụnta n'ala Ijipt niile. Ndị odeakwụkwọ dị nsọ wee were ihe nzuzo ha dị iche iche mee otu a ime ka anwụnta pụta, ma ha apụghị. Anwụnta ahụ wee dị n'arụ mmadụ na n'arụ anụmanụ. Ndị odeakwụkwọ dị nsọ wee sị Fero, Mkpịsị aka Chineke ka nke a bụ. Obi Fero wee dị ike, o geghịkwa ha ntị, dị ka Jehova kwuru. Jehova wee sị Mozis, Bilie n'isi ụtụtụ, guzo onwe gị n'iru Fero, lee, ọ na-apụta ije mmiri. Ị ga-asịkwa ya, Otu a ka Jehova sịrị, Zipụ ndị m ka ha wee fee m, n'ihi na ma ọ bụrụ na ị dịghị ezipụ ndị m, lee, m gaje izite n'arụ gị na n'arụ ndị oru gị na n'arụ ndị gị na n'ime ụlọ gị niile odudu. Ụlọ niile nke ndị Ijipt ga-ejukwa n'odudu ahụ, ya na ala nke ha dị n'elu ya. M ga-ekewapụ n'ụbọchị ahụ ala Goshen, nke ndị m na-eguzo n'elu ya. Ya mere, odudu agaghị adị n'ebe ahụ, ka i wee mara na mụ onwe m bụ Jehova n'etiti ụwa. M ga-etinyekwa mgbapụta n'etiti ndị m na ndị gị. Echi ka ihe ịrịba ama nke a ga-adị. Jehova wee mee otu a. Odudu nke bara ụba nke ukwuu wee baa n'ụlọ Fero, n'ụlọ ndị oru ya. Ọ bụkwa n'ala Ijipt niile ka e bibiri ala ahụ n'ihi odudu. Fero wee kpọọ Mozis na Erọn, sị, Jeenụ chụọra Chineke unu aja n'ala nke a. Mozis wee sị, O kwesịghị ime otu a, n'ihi na ihe arụ ndị Ijipt ka anyị ga-eji chụọra Jehova bụ Chineke anyị aja. Lee, anyị ga-ewere ihe arụ ndị Ijipt chụọ aja n'anya ha, ha agaghị atụgbukwa anyị na nkume. Ije nke ụbọchị atọ ka anyị ga-eje n'ọzara chụkwara Jehova bụ Chineke anyị aja, dịka ọ na-asị anyị mee. Fero wee sị, Mụ onwe m ga-ezipụ unu ka unu wee chụọra Jehova bụ Chineke unu aja n'ọzara. Ọ bụ naanị na unu agaghị eje ebe dị anya nke ukwuu. Rịọrọnụ m arịrịọ. Mozis wee sị, Lee, mụ onwe m na-esi n'ebe ị nọ pụwa. M ga-arịọkwa Jehova ka odudu wee wezụga onwe ha n'ebe Fero nọ, na n'ebe ndị oru ya nọ, na n'ebe ndị ya nọ, echi. Ma ka Fero ghara ịkwa emo ọzọ n'ịghara izipụ ndị Izrel ịchụrụ Jehova aja. Mozis wee si n'ebe Fero nọ pụwa wee rịọ Jehova. Jehova wee mee dị ka okwu Mozis si dị, o wee wezụga odudu n'ebe Fero nọ, na n'ebe ndị oru ya nọ, na n'ebe ndị ya nọ. Ọ dịghị otu fọdụrụ. Fero wee mekwa ka obi ya dị arọ na mgbe ahụ, o zipụghịkwa ndị Izrel.